Takulandirani pano pa Lahiri K TV pamene timakupatsirani ma program osiyana siyana komanso timakupatsani mwayi kuti mupereke maganizo anu pano pa Lahiri K TV tapangani like subscribe video yathuyi. Uh, this is uh, Kamlepo Kaluwa, munthu amene I think kumbuyoko ndinapangapo zakuti Malawi ikhale democracy. Ah, pali zinthu zimene ndati ndikuwuzeni mmawa uno. Kwabwera anthu amene achita hayala ena amaphunzitsidwa how to shoot and kill a president angobisa chabe in Malawi funa kupha uh, ma political opponent chifukwa chakuti tikunena kuti ma elections akhale free and fair tikamanena izi kuti ma elections akhale free and fair pali anthu ena akuyesa ngati ife tikufuna kuti tiwalande kudya kwawo mmene amaberera chuma cha boma amanga manyumba ndalama zakuba alemera ndalama zakuba apita mwa ambiri amanga manyumba ku south africa ku dubai ena kugula manyumba ku uk kuti anawo athamangira kumeneko mtanzania umu mu zambia manyumba onse tibweresa kumene anagula ndipo tikuuzana malawi ifeyo Ine sinafune kunena zosezi ayi chifukwa ine cholinga changa nchongopempha a Malawi Electoral Commission kuti mukhale free and fair elections koma kundiyamba chifukwa chakuti atumiza anthu kuti andiphe. Anthuwo tili nawo ma pictures awo, anthuwo tili nawo nkhope zawo zonse zili nazo abale awo kumene akusogozedwa ndi mkazi m'mozi a lady alipo 3. amene anthuwa and one lady anthu amene atumidwa ndi a certain police officer wa ku area 30 kuti ap- athane ndi ine watumidwa ndi anthu ena ku state house koma Ineyo cholinga changa nchakuti muno mmalawi mukhale free and fair elections ndinso Malawi Electoral Commission ili ndi target ya anthu amene sakufuna kuti abwerere ku parliament akuti chifukwa chakuti anthuwa amanena kwambiri ku parliament pali constituency ya Hon Chihana, ku Mzimba west uko, constituency yanga ya Rumphi East, ndi mwina ndi mwina constituency ya u- ya ya Usisya iyi ya Nyakanyasho akufuna kuti asabwerere eh, ya ujeni Mzimba Southwest ya kwa Mkhata akufuna asabwerere uh, ndi mwina ndi mwina andiso ali pa central region achitaso target ena achosa kale ma primaries ku eastern region achita kale kuti awa ndi awa asabwerere ku parliament kuno kumwera achitaso target kuti awa ndi awa ndiye manambala awo awayika mu system ya smartmatic mu, mu mashini kuti anthuwa asokonezere manambala awo kuti asabwerere. Ineyo am a target. Akuti chifukwa chakuti chifukwa chani ndikunena kuti mukhale free and fair elections. Iwowo sakufuna kuti mukhale free and fair elections. Ndeno ndinene choncho. Ine ponena kuti muno mukhale free and fair elections ndaona izi. 1. Ngati kumpoto tanamizidwa kuti timanga Mzuzu in ujeni timanga Mzuzu airport koma pamene panaperekedwa ndalama ngati 15 billion zonse zinadyedwa. Ndalama zimene anakonzera paja ka thala kaja kosadziwika bwino zinali chabe 60 million. 15 billion.

wochoka ku mzuzu kupita ku Usisya amati tayikako ndrama 500 million akunama panopa kulibe ndrama ndikunena izi chifukwa chakuti ine ndimafuna ndizinena za Malawi Electoral Commission zokha koma chifukwa chakuti akufuna kundipha ndikufuna ndiululiretu chifukwa chache akufuna kuti andiphe kuti ndisabwereso ku parliament ndi chifa chake aika target mseu wa mzuzu to Usisya anaikako ndrama 500 million ndrama zonse zinadyedwa mseu wochoka ekwendeni kupita kafukule kupita mpaka ku Euthini anaika ndrama zokwanira uh, 1.9 aa 2.9 billion akuti achitire kulambulira lambulira zonse zija zi- zinadyedwa koma kuti msewu uja ulimidwe 1 point something billion is just a kilometer zonse zinadyedwa kunaikidwa ndrama pa chakhaza bridge ku mzimba kuti mseu uja auike bwino bwino gravel ya bwino bwino kuti thala zake kuja zokwana 4.8 billion zonse zija zinabedwa anaika ndrama za nkhani nkhani jenda edingeni kuti kukhale thara zabedwa zonse ndrama za nkhani nkhani sindingaiziwe figure zonse zija zabedwa anena kuti kukhala university ku mzimba kaya amati m'mbelwa university uh, kaya chanicha ndi zonama kunaikidwa ndalama zokwana 9.5 billion zonse zija zinadyedwa kuti amangire infrastructure anaikanso ndalama za msewu wa bulala euthini bulala up to mzimba zakuti achitire gravel osati za tara yayi zachita achite gravel zimene zinakwana almost 7 billion zinabedwa. Panayikidwa ndalama zija zakuti alimire msewu wa M1 and Bwengu to ujeni to to Chiweta zonse zija zadyedwa. Posachedwapa panali ndalama zimene tinauzidwa mu parliament yosilizayi kuti ayika 5 billion kuti aseke ma pothole from Chiweta to Karonga, 5 billion yonse ija yasowa. yabedwa angoika ma contractor amene angowononga wononga kuja ndeno pali ndalama zina za nyika rumphi nyika nthalire road zonse zijaso zabedwa ndalama za nkhani nkhani pali mseu wa ilomba ilomba uh, chitipa ilomba road anaika ndalama zokwana 5.9 billion zadyedwa, zabedwa. Anaika mseu wochitanso gravel bwino bwino ku Misuku Hills kupita mpaka cha ku Karonga uko ku border uko zinali ngati 780 million zabedwa. zadyedwa zonse ndalama zonse zabedwa ndeno ine ndimafuna ndinene za malawi electoral commission sindifuna kunena za zitukuko izi ayi koma ku- ndikunena chifukwa kuti ndifuna ndineneretu kuti museyese amalawi ndi opusa maproject onse amene mukupangawo i call them elections project And si kuti ndi ma ele- ma- ndi maproject akuti mufuna kuti muthandize amalawi ndipita pang'ono msewu wa kumwera uku ku Eastern Region wa Mangochi mpaka Makanjira ndi nyimbo chabe nthabwala zimenezo ndi nthabwala angofuna kulimbikisa anthuwo kuti akhale ngati azizile mtima chifukwa chakuti tikupita ku mavoti ndi nthabwala ndi zinthu zambiri ndi chifukwa chache andiyikila anthu kuti andiphe. ndeno ndanena ndi international amnesty international kuchita protection order nde ndikudikira kaye ma details akuti ndilembe ma details pa email nde ndikufuna nditolere ma details already ndauza kale anthu ena ndi ena amene tikulemba ma details kuti apite kumene koko ndiponso tilemba makalata ena kupita united nations tilemba makalata ena chifukwa mapolisi amene akuchita izi tikwa Tikuwaziwa afuna anamizire kuti abwere kuno ku kuti tatiyeni ku police pali mlandu umene inu mukunena ma tape ma vn koma cholinga chawo kuti mnjira akandiphe. Anyamata awa alembedwa ntchito ambiri anaphunzitsidwa ntchito ku mtakataka. Ine cholakwa changa ndichakuti tikufuna mukhale free and fair elections mmalawi muno. Iwo safuna free and fair elections. Sindikutukwana munthu sindikunena munthu. kapena kuti mtundu uwu uwukire mtundu uwu ayi, sindikunena kuti amalawi ife atumbuka mukutida ayi, sinanene kuti alomwe akudedwa ayi, sinanene kuti ayao akudedwa kapena asena akudedwa ayi, ndingonena kuti tikufuna free and fair elections ndizimene ndikunena ine nditafere mau akuti tikufuna free and fair elections chifukwa. Chairlady wa ku Malawi Electoral Commission safuna kuzuzulidwa ayi. Mpesi amene ndi body guard anali body guard and personal assistant wa Chakwera amene ndi Chief Elections Officer safuna kuti ine nzinena zimenezo chifukwa chache akonza ndondomeko yakuti ndiphedwe. Ndeno Ineyo ndizakuuzani details yonse a police amene galimoto imene akufuna kuti azanditengere ku nyumba us- uje siku lake atenga kuteroko they are negotiating warrant of arrest kuti munjira akandiphe mmene amaphera anthu ena wasacha akaike pali mapulani atatu amene nzakuuzani Plan ina ndi imene ndanena apa. Ina ndi yakuti ndikapita mselo muja mukakhala muli anyamata ena akenso mommuja amene akualemba awa ndi awa amene alemba ntchito kuti usiku tikagona basi akapange zawo. Mmene anamphera Orton Chirwa strangling ujeni khosi lake kuti mmene anafera atangolengeza kuti mMalawi muno mukhala referendum. then ndimati ndichenjeze wakufa saziwika zimene magazi a anthu ena amakhala magazi achabe kwambiri inde chilima anapita ndi anthu ena 9 aja ee koma sikuti zimene zija zayiwalidwa ayi koma zi- anthu akuka- akuchitabe so pamakhala magazi ena amatembereredwa chifukwa chakuti simukuziwa and upresident uliwonse umene umakhala pa mpando ndi magazi sukhala upresident wabwino A Chakwera anafika pa mpando paja nchifukwa cha chikondi cha anthu amene anali nawo Malawi muno that's why ma court ananena kukhalilirani and tinaona a Chakwera kukhala pa mpando free from blood, free from anything and he went there as a righteous man but if he wants to retain that through blood zikhala zolakwika kwambiri because he went to that chair without shedding any blood of any Malawian. it was love purely love panopo ndikufuna ndikuchenjezeni amalawi pa dziko limene limakhala ndi chikondi dziko limene limatukuka dziko limene limakhala ndi blood ya anthu chifukwa chakuti ufuna ukhale pa mpando dziko limene silingatukuke yayi chifukwa chache ndiwapempha achakwera achakwera munakwera pa mpando without a blood of any malawian retain that reputation retain the chair through pure uh, uh, uh, pure pure love osati zakuti pakhale magazi apolisi amene akulembedwa ntchito or kapena ena mukhoza kuti mwalemba or instructions or without your knowledge or, or with your knowledge anthu amenewo afuna akuyipiseni chifukwa dziko la malawi dr banda ambiri anapha anthu anzawo in the name of dr banda and dr banda some of them did not know kuti akuti waphedwa example inali nthawi ya gadama ichi atapita atapita ndi report kwa dr banda dr banda ananena kuti you must learn to forgive akutulusa misozi atauzidwa kuti agadama amatenje aphedwa anakhala one almost an hour asanayankhe anthu aja anakhala chete kuwayang'ana akutenga taulo kupukuta kumaso kusonyeza kuti misozi analira ndithu kuona kuti anthu amene anapanga zimene zija anangotengerapo mwayi wakuphawa aja in the name of Malawi Congress Party in the name of Dr. Banda panopo inuyo a Chakwera chonde ndikuchenjezeni m'bale wanga kuti anthu mukhoza kuziwa or mukhoza kusaziwa koma zinthu sizikhala bwino ukakhala pa mpando because the blood of the people kumpoto ife chimene tikulira ndi basi chitukuko basi sitikufuna kuti enafe tinene kuti tikufuna mpando wanu ayi chitukuko ndi chimene tikuchifuna ife kumpoto misewu ndiyoyipa kwambiri kumpoto chitukuko kulibe pa mzuzu university pali ana ambiri akumpoto amene sapatsidwa ma public loan loan itu ndalama za msonkho ya anthu sakupasidwa koma ma university mwina ndi mwinamu aliyese munthu akumpasa loan kuti aphunzire sukulu. Kupasani mwayi kupereka maganizo anu pano pa Lahiri K TV komanso tikukupemphani kuti tapangani share video yathuyi komanso subscribe pano pa Lahiri K TV kuti tizikupasani ma program osiyanasiyana.